Salude a totus. Oje semus in Mamujada, si biet, in palas apo sa bisera de Mamujada e semus bennios propriu pro andare a bisitare su Museo de sas mascaras mediterraneas chi est unu museo unicu in Sardigna antzis in totu Itàlia fortzis, ma nos l'an a nàrrere, semus bènnios a lu bìere ca bos cherimus facher bìere sa bellesa de custu museu e sa particularidade e duncas como nos sichies andamus e ajò.

An pensau de aer unu museu apuntu de de sas mascheras de sas biseras mediterraneas. Custu museu no est chi ponet o esponet petzi biseras de bidda o de sa Sardinna, esponet fintzas biseras de de su bacinu 'e su Mediterraneu, quindi dae sa Grecia, dae dae su Trentino, dae dae s'Ispagna, insomma meda meda medas tretos chi sunt espostos in bidda in custu museu, chi est unicu in Italia, ca totu sas biseras chi sunt espostas tenen su matessi sa matessi processione, su matessi rito no? naramus. Cando amus cumintzadu a traballare in su museu no eo e frade meu e poi est bennia fintzas Rita, Rita Mele, sa situatzione no no fut comente est como no, amus cumintzadu a traballare in bidda bi fut petzi unu una pizzeria al taglio e unu B&B Como sa bidda traballat meda dae su turismu, bastat a biere su chi est diventadu su binu 'e bidda, no, in totu sas cantinas chi sun imbutelliande como, ma bi sun enotecas, ristorantes, unu negozieddu belleddu de de artigianato, bi sun medas atividades chi traballan dae su turismu, a a como est Mamujada podimus narrer est diventada una bidda turistica Comente est in Orgosolo puru traballan meda e dae meda tempus in Orgosolo tenen custu tesoro de sos murales chi sun unu museo a cielo aperto naramus no e cando amus comintzadu a traballare innoe fintzas s'istrutura diversa innoe ube semus como fut sa biblioteca nois istabamus in susu teniabamus unu uffizieddu ma minoreddu poi duas salas teniabamus una de multivisione E s'àtera una sala espositiva ma imbe totu sas biseras sardas e nono sunt totus a casu in intro fut meda minoreddu, como est cressiu fintzas dae pro s'istrutura, tenimus ufìtzios inoghe in zosso, an ispostau sa biblioteca, tenimus sa sala cunsiliare chi gràtzias a su Comune nos ponet a dispositzione, dda podimus utilizare in sos laboratorios e in susu tenimus una multivisione est completamente cambiada Prima amus cumintzau chin custa retroprojetziones de fotografias, como amus fatu unu traballu mannu in susu, sa multivisione est totu digitalizada, la tenimus in diversas limbas, la tenimus italianu, su tedescu, s'inglesu, su frantzesu, poi tenimus una versione fintzas pro sos minores, e poi duas salas mannas espositivas, una pro sas biseras sardas e s'atera de sas biseras de su Mediterraneo totu E poi tenimus fintzas unu ispàtziu, unu book shop gai si narat, innumbe bendimus totu sos prodotos de bidda e de su territòriu. Comunque est importante a traballare pro sa bidda, ma a traballare pro totu su territòriu. Est importante chi totu sas biddas arrumben unidas e non prus comente a prima e siat una gherra inùtile, non serbit a nudda, tocat de s'unire e de connòschere. Eo traballo inoche in su Museu 'e Mamujada, connosco, connosco sa realtade 'e Mamujada, ma connosco bene sa realtade de Orgosolo o de Onne o de Orane o de tottu sas biddas chi sun a furriu. E como andamus a bier fintzas su chi tue as nau, su book shop, est a narrer un'ispetzie de buteca, namus, a lu narrer pro no impreare sempre sas paragolas inglesas, ue b'at azicu de totu dae sos libros a sas viseras e a àteros, però fintzas a traballos fatos dae sos artesanos, ca custu puru est importante a lu nàrrere. Est fundamentale, comunque b'at meda zente at cumintzadu a traballare in sas viseras in bidda, prima fit petzi Ruggero, como bi sun àteros pitzinnos chi traballan e arrumban in bidda, torro a ripitere, est meda importante pro nois, chi traballan gratzias a sos mamutzones E quindi nois in custa butega bendimus biseras de bidda o de caratzas gai si mutin in Otzana, attas dae sos artigianos de Ottana. Est meda meda importante pro nois e comunque su prodottu chi benit bendiu innò est totu prodottu originale. Poi certamente tenimus meda libros ca sunt medas importante e comunque sa zente los chircat. Cioè, est unu prodottu chi andat, tenemus sos sonazos de Tonara, cartolinas o collaninas chi benint atas in bidda e foras dae bidda, però est meda importante ca comunque s'iscopu est a creare unu sistema in ue totu traballan, cada pessona depet aer su suo. E lu depet aer bene e totu depent collaborare e non ispecialmente petzi sa zente 'e bidda ma totu sas biddas de su territoriu e de sas làcanas chi tenimus.

Su problema printzipale fudi ca sa zente no l'ischiat chi b'aiat unu museu in bidda e quindi nos amus postu custu problema e tando amus pessau de fàchere unu calendariu de traballare in sa fotografia, sa fotografia est unu mezu de publicidade importante Però, quindi depiamus fàchere su calendàriu, no? E amus cumintzau pròpiu chin Pablo Volta, in su duamiza e duos. Pablo Volta est su primu fotògrafu issu famosu chi iat fatu unu servìtziu cumpletu de sos mamutzones, in su chimbantases, in bidda. E tando in ue lu presentamus custu calendàriu? Amus naradu, ma in bidda no at sensu. E quindi amus cumintzau a presentare su calendàriu foras E amus cumintzau a nos relatzionare in Casteddu. Amus fatu unu su prim'annu, l'amus presentau a su Ghetto degli Ebrei in Casteddu, unu postu bellissimu, poi l'amus presentau in Tiscali, acante Renato Soru, l'amus presentau in Pirri, a s'Ex Vetreria, cussu meda importante pro nois. Est unu mezu de publicidade pro sa bidda, est istau meda importante, ca comunque foras an comintzau a bider in bidda si moiat carchi cosa no, e quindi dae cue amus tentu meda successu in custas cosas gai e como nos potimus premittere de sas manifestaziones de las fàcher in bidda, ca cada cosa fachimus in bidda como sa zente ch'accudit a bidda. Benit meda zente in bidda, dae sa Sardinna, ma non solu dae sa Sardinna. Arribbant sos postales a bortas dae continente o dae s'estero pro sas manifestatziones tenimus in bidda. E ustu pro nois est unu motivu de de soddisfatzione meda meda mannu.

E in prus fintzas ch'azes, namus, una pessone capassa, unu veru professionista chi fintzas bos cussizat e chi bos azudat in custu traballu pro sa fotografia. Eh beh, certu, non potzo lassare dae parte Salvatore Ligios, est istadu unu babbu pro nois, nos at semper acumpanzadu, nos at semper ussizadu, est semper istadu presente in bidda issu e bint'annos de collaboratzione chin Salvatore Ligios e galu la tenimus e semus meda legados a issu, est istadu meda importante pro nois, pro sa crèschida de sa bidda e de s'immàgine de Mamujada. Cando amus fatu su calendàriu fintzas de Salvatore su duamiza e batoro si mutiat sa quotidianità del mito e amus fatu unu traballu nobu, amus presentau in sa copertina de su calendàriu unu ragazzo, unu pitzinnu punk e teniat sa cresta, cussa fut meda importante comente immàgine. ca fachimus bìere foras chi comunque in bidda sos mamuzzones biven in su contemporaneu, su contemporaneu est importante, ca nois in bidda bivimus comente biven in totu sas biddas de su mundu fintzas inoghe semus in su duamiza e binti e quindi fut meda importante ca nonostante custu nois tenimus una tradizione meda importante e nos batimus in fatu sa de sos mamuzzones e issohadores. Est meda importante comente messàgiu custu, cioè semus arrichidos de sa cultura e de sa traditzione chi galu bivimus cosa chi in àteras partes de su mundu ch'ant pèrdiu e nois las tenimus. Est meda importante a l'ischire e a essere importantes in su mundu, ca totu su mundu benit a nos bìdere

Como intramus a bìdere imbetzes un'àtera sala ue imbetzes bi sunt sas màscaras, sas viseras de su mundu. De su Mediterràneu, e l'amus dividida in tres Regione naramus gai, ussa dedicada a s'Italia, ussa dedicada a sos Balcanos e ussa dedicada a s'Ispagna. E innoe si notat giai unu ambiamentu de sa bisera. Ecco proite comunque in Sardinna ch'acudiant totu sos antropologos, a tenimus, est totu meda prus evidente, in foras sas sas cosas ambian, fintzas in su Krampus est una Una maschera de su Friuli custa, est unu dimoniu no, ma sos dimonios non sun figuras chi arribant prima de Cristo, prima fut s'animale chi si contrapponiat a s'omine, como sun sos Krampus gai si mutin chi si contrapponen a San Nicolò, nois in Sardinna tenimus a Sant'Antoni comente sincretismu, issos in continente tenen a San Nicolò, infatis issos essin in sa notte de San Nicolò dae su chimbe su ses de De Nadale, naramus. E invetzes sos ispagnolos? Sos ispagnolos ant tentu unu problema meda mannu in Ispagna però, e at tentu Franco. Baranta annos de ditatura, Franco ch'at iscantzelladu medas e medas carnevales, quindi pro andare a pompiare custas biseras traditzionales andamus in Alta Galizia a tenene màscheras chi issos mutin boteiros. Est arrumbadu Petzi su currispondente de s'issoadore 'e bidda, s'àtera figura l'ant pròpiu eliminada, però est meda meda importante a notare chi totu tenent sonazos. Custu museu est ùnicu in Itàlia pro custu motivu, su sonazu tenent semper carchi cosa chi andant a toare no su pùblicu, pro ite ca depent dare sa fertilidade, comente sa sa soa de s'issoadore, sos coriàndolos chi Arlecchino lanciabat in Venezia, est semper sa matessi cosa, est su sèmene, su su trigu chi imbolan a sos isposos cando essin dae crèsia, est semper sa matessi cosa, naramus, istionamus de una cultura meda ma meda primitiva, chi poi est istada utilizada dae totu sas àteras culturas chi sunt bennidas dopo, mitologia, cristianèsimu, però istionamus de una cosa meda ma meda prus antiga. E invetzes pro sos Balcanos ite podimus nàrrere pro custas biseras de sos Balcanos? E in sos Balcanos sas biseras sunt medas medas importantes e poi sun meda sentidos comente a innoe, tenimus meda importantes sun sas de sa Grècia, De Ischiros gai si mutit ust'isola, in ube tenimus duas biseras si si mutin gheros e corela. E giai Francesco Alziator, s'Alziator est diventadu famosu, est su primu chi at iscritu unu libru de su folclore sardu in su chimbantases, cando su folclore fut folclore veramente in Sardinna, e narat, issu describet su gheros comente su mamutzone 'e bidda, est sa matessi cosa poi no, tenen Fintzas issos de bintises chilos de càrriga a comente a nois, est uguale a su mamutone, sa dantza est meda meda sìmile, o s'àtera figura chi si mutit Corela est idèntica a sos issoadores. Opuru nois andende in Slovenia b'at su curent meda importante, su curent istionat de totu cussu chi naramus in intro. A su raportu cun sos animales est craru, in sa terra si biet e cando isfilan istan semper parent seminande sa terra issos, sos nastros colorados de s'isoadore no, est però issos tenent una cosa in prus, cioè issos tenent s'elementu fallicu ca comunque an adoradu in manera meda meda prus importante su dio Toro. Nois sa dea madre, ecco a su mucadore de sos mamuzzones, a su sciallu de s'issoadore, issos no, issos prus su dio Toro naramus, ecco quindi sos elementos fallicos de de sa limba o de su murru, de su bastone.

No est petzi unu museo, namus, ca faghet fintzas atividade culturale in su territòriu, est unu centru, namus gai, de agregatzione e est fintzas unu centru chi at fatu a manera de àere cuntatos chin totu su territòriu chi no est petzi su territoriu de Mamujada e una cosa de importu chi an ammaniadu inoche in su museu est su MamuMask chi est unu festival de importu mannu ca est unu festival chi no est petzi sardu ma est unu festival internatzionale, custu puru est namus unu valore in prus chi bois azer dadu a custu a custu locu. Certamente, giai dae medas annos fimis pensende de aere una manifestazione comente a MamuMask no, e poi amus comintzadu a la realizare in su duamiza e degheotto, poi amus fatu duamiza e degheotto duamiza e deghennoe e poi s'anno passadu purtroppo pro pro custu coronavirus no amus fatu nudda.

MaMuMask est una manifestatzione meda importante, est una manifestatzione chi si basa est stata ispètzie pro sa zente de bidda e de su territòriu de su circundàriu de sa bidda nostra, est una manifestatzione meda culturale e amus pensadu de de batire màscheras èsteras in bidda, ma MaMuMask non chistionat petzi de piseras, MaMuMask est una Una manifestatzione culturale chi dae sa possibilidade a sos pitzinnos e a sa zente de bidda de si cunfruntare in culturas chi non sunt sardas, est meda importante custu, a resessire a cumprendere sas culturas de oras, est meda importante pro cumprendere sa nostra de cultura, custa est sa base Si depet crèschere culturalmente in custa terra, tenimus unu potentziale impressionante pro pro istare e vivere in una calidade de vida meda meda importante.

Ma difatis a inoche b'arribbat zente dae totube, custu manzanu puru su grupu chi est arribbadu a bisitare su museu est unu grupu sitzilianu. Certu, tenemus medas raportos in tour operator chi traballan in Sardinna e che batin zente dae oras, ma meda zente benit però dae s'esteru e no est petzi dae continente, fintzas dae s'esteru, quindi tenemus cuntratos in tour operator chi batin zente dae sa Frantza, dae sa Cecoslovacchia, dae sa Polonia e custu est meda importante pro nois e pro sa bidda e pro su territoriu totu, a tantu custa zente poi benit a bidda a su museo poi bolet bider finzas cresias o negozieddos chi bi sun in bidda o cantinas, poi andan a Orgosolo chi est meda importante pro Orgosolo in sos murales in totu s'istoria chi tenen in Orgosolo o in Orane a su museo Nivola

Mescamente sa visera, sa màscara totu cumpleta de sos mamutones e de sos issocadores e duncas mescamente pro sos pitzinnos est importante a bider totu no, comente si bestin e comente est fata sa mastrucca e comente est fata sa visera, duncas poi si fachides a manera fintzas chi iscan a beru coment'est, it'est e comente naschit su mamutone Certamente, pro nois est meda importante chi sos pitzinnos de sa bidda crescan e l'iscan in manera precisa ite rapresentan, dae umbe benimus, est importante poi a a ragionare a umbe bolimus andare, custu est unu concetu meda importante pro nois, però traballamus chin sos pitzinnos de bidda e de sa Sardinna tenimus Medas laboratòrios didàticos pro sas iscolas chi benint a nos bisitare, tant'è chi tenimus fintzas una versione de sa multivisione, sa prima sala 'e su museu chi est ata pro sos pitzinnos appositamente, chi piaghet meda fintzas a sos mannos però e poi traballamus meda fintzas chin sos pitzinnos de oras chi benint a innoe, de continente, tenimus unu pacchettu chi si mutit Family Experience Inumbe sa amìlia est benende in vacanza in Sardinna, benende a Mamujada e tando visitant su museu e sos pitzinnos, poi andant a visitare su mastru 'e linna chi aet sas biseras e poi sos mannos andant a si aere una degustazione in cantina e sos pitzinnos istant chin nois in custu museu a fagher laboratorios. Est una formula chi at atzapadu meda riscontru. Cust'annu est nova ed est una bella cosa, tando sos mannos si ch'andana cuntentos ca si sun liberados de una paja d'oras e sos pitzinnos si sun divertidos, sos pitzinnos uguale ca si sun divertidos innoe aende laboratoriu e quindi est una cosa meda importante pro nois, quindi no est petzi a istionare de sas biseras de bidda e sos pitzinnos de bidda, ma finzas sos pitzinnos de oras

Inoghe semus in una in un'ala de su museo multimediale, ue sa zente chi benit si sedit e biet unu video fatu dae professionistas e como nos faghimus contare De ite video semus faeddende? Chi b'est fintzas pro sos pitzinnos, duncas una cosa una faina de importu cussa puru, propriu ca si faeddamus de traditziones, ma sa traditzione chentza sa modernidade non podet andare a dae innantis. Certamente, est cussu sa paràgula prus importante, chi numenamus como nois innoe, contemporaneità est fondamentale ca si si custas biseras naschin tempus aet pro pro aer proghere o pro atteras cosas chi utin importantes como sa contemporaneidade a bire a pompiare custa maschera in su contemporaneo est fondamentale. Ca nois no est chi issimus prus pro pròghere, sa beridade est cussa, comente no istamus prus in su villàgiu nuràgicu in Sardinna, bivimus su contemporàneu fintzas nois. Oje sa propitziatzione, gai si mutit in italianu, est fata pro sos turistas chi arribant, est semper una cosa Bona e bella chi arribbat in bidda, est economia, est traballu e permitit a totu sa zente de sa bidda e de su territòriu de pòder traballare in custa terra. Ca meda zente est custreta a andare a foras pro traballare e in bidda però medas, si, medas pitzinnos essint a foras giustamente e menzus gai essint pro traballare foras. Però est importante chi poi torren in bidda, chi faten s'esperienza in bidda, chi si fachen unu traballu in bidda onestu, diet suddisfatzione e de poder crèschere. Custa est una sala de multivisione gai si narat no? in umbe amus traballau annos fachet chin Bachisio Bandinu, Francesco Casu chi est su regista chi at fattu tottu, e amus realizau un'istrutura multimediale tecnologicamente avantzada chi permitat a sos bisitadores de pompiare sas biseras in bidda, de las pompiare pro Sant'Antoni, de las pompiare pro Carrasecare e l'amus fata in prus limbas, tenimus s'italianu, tenimus su tedescu, su frantzesu, s'inglesu e poi tenimus fintzas una versione de sos pitzinnos. E est meda meda bella fintzas pro sos mannos, non petzi pro issos. E quindi sa zente arrumbat soddisfada 'e sa visita, ca comunque tanta zente no est mancu italiana chi benit a inoche e fachen sa visita in sas limbas issoro. Tenimus va bè sas guidas chi chistionan inglesu, frantzesu o tedescu, però tenimus fintzas audioguidas o si bolen lèghere li damus su paperi e si fachen sa visita chin su paperi. Est meda importante, quindi resissimus a soddisfare totu sos clientes chi arrumban in bidda o sos turistas chi arrumban in bidda.

Tando, como semus in sa sala de dedicada a sas biseras de de sa Sardinna, amus piau in cunsideratzione pro sa Sardinna, da unu puntu de vista traditzionale, sas biseras de Mamujada, de Otzana e de Oroteddi, ca suni sas sas prus traditzionales chi tenemus in Sardinna, ca fintzas pro custu unu motivu bi est, ca bi suni ca suni totu in su centru de sa Sardinna, ca comunque in umbe s'est resistiu prima custos ritos paganos chi sun istados iscantzellados de su totu, Inumbe non resessini quindi in Barbagia, a ume si' unu pachizedu prus diffidentes de sos àteros, tando ant cristianizadu e in Sardinna ant cristianizadu in Sant'Antoniu Abate, quindi Sant'Antoni 'e su 'ou, quindi est est una una data meda importante, infatis Sant'Antoni 'e su 'ou in Sardinna non rapresentat su santu chi difendet sos animales o ma est su s'eremita chi chi at piadu su 'ou dae s'iferru e che l'at regaladu a sos òmines e va bè.

in su merdule su boe e poi b'at una bisera meda meda importante in Ottana est custa de bisera est sa bisera de sa Filonzana est meda meda mitologica finzas su 'e sa mitologia est un'aspettu meda importante a comunque sun bint'annos istionan in Sardinna de custu ritu dionisiaco Nois iscritos non nde tenimus de sa traditzione nostra, a comunque amus tramandadu totu oralmente pro nos difèndere fintzas dae totu sos istranzos chi sun bennidos in Sardinna, non non 'ischiabamus a iscrivere, a cussu no est beru, tanti pro progetare pozzo sacro di Santa Cristina, potzo narrer, a su nessu unu pruggettu iscrittu l'an appidu no, quindi Est meda importante, a comunque Dioniso, fintzas custu est importante a du narrer, at influidu cun custos ritos, ma non los at atos nàssere issu, e te bolen narrer tanti, prima de benner Dioniso in Sardinna non tenebamus nudda nois, non tenebamus cultura o traditziones, Quindi no l'at no l'at atu nàssere issu. Sunt innàssios meda ma meda tempus prima. E tantu poi in Sardinna cust'aspetu, proite benimus istudiados medas in Sardinna, a totu sos significados de de custas biseras bi sunt totucantas. A poi nàscini semper e fatin duos aspetos importantes. Unu est sos sonazos e quindi est su sonu chi allontanat su male.

E s'àtera cosa meda importante, cussu in in antropologia si mutit contrapposizione e complementarietà degli elementi, quindi duas biseras gai diversas in bidda, mamuzzones e issoadores, però si non bi sunt sos mamuzzones non bi sunt sos issoadores, est gai, Dio, Satana, autunno, primavera, est totu unu concetu meda universale e bi sun in totu sas culturas de su mundu e in Sardinna galu sun meda evidentes custos aspetos. Ecco proite benimus istudiados medas in Sardinna.

Bivimus in su duamiza e binti comente bivent in totu sas àteras partes de su mundu, però tenimus galu custu mito, custa traditzione chi est importante, chi sa zente li piaghet a bìdere ca no nde tenent prus issos.

Ecco, faveddamus unu pagu de sa visera pròpriu de de Mamoiada e prima de totu ca est bella namus ogetivamente comente si nata e in prus ca pois azes artesanos abberu balentes chi faghen custas viseras e fintzas traballan in dae-nnantis de sa zente pro fagher bider comente naschit una visera, non bi nd'at una uguale a s'àtera e fintzas sa linna, su materiale chi s'impreat pro las fàghere no est unu una linna cale si siat. No, prima sa visera beniat fata dae sa linna 'e su pirastru Fiat una linna sacra a Persefone, quindi totu sa mitologia e seus meda importante. Como las faghent in alinu, ontano nero si mutit in italianu, no? Ca suni prus lepias e su suni prus fàtziles de travallare. Però sas carateristicas de sa pisera 'e bidda sun sempre tres, cussa de essere de linna, nighedda e trista. No, no, mascaras o piseras ridende non nde bi suni. E prima cada pastore aiat sa sua, quindi fiant veramente totu diversas, como no isfilant petzi sos pastores, como quindi sas biseras las faghent una deghe doghe pessonas in bidda e tzertos lu faghent pro traballu, ca sa bisera comunque est s'ogetu prus colletzionadu 'e su mundu, quindi

E invetzes custas de viseras? Custas de viseras chi arribbana dae su Trentino, s'Ispagna, Ungheria e totu chistionant sa matessi limba. Nois tenemus in bidda mamutones e issoadores, in Trentino tenent il bello e il brutto. Est sa matessi cosa, oppuru in Ungheria s'omine e sa bestia. Est semper rapresentadu custu custu cuncetu, e est meda meda importante, oppuru podent istare totus duos sos elementos, podent istare sa matessi pisera, comente su peliqueiro spagnolu, inumbe sos personaggios sunt sas matessi cosa de sos boes e su merdule de Ottana, est sa matessi cosa, cussu chistionamus in custa istrutura, chi naramus a sa zente, est propriu custu, chi custu ritu prima anticamente in totu su Mediterraneu Ma siguramente udit meda meda prus estesu su ritu. I seghiat un'unicu filu conduttore, est i semus chistionande de una matessi religione i uniat prima totu sos populos i abitaban su Mediterraneo.

Inoche, in su museo de sa mascara de Mamoiada, sas mascaras de su Mediterraneu, bos amus contau ite b'at, sa bellesa e fintzas su misteru de custas viseras, però depies bennere de pessone a las biere, bos an a acumpanzare, su personale est unu personale cualificau in cale si siat limba, fintzas in sardu si lu cheries, e duncas nde balet a beru sa pena. De bènnere non petzi a bier su museu ma fintzas a bisitare sa bidda de Mamujada. E duncas gràtzias pro nos aer sichiu e addios a totus.